Luntandi i ye dumuni kɛ yan an ye dumuni kɛ fara ko kɔni fara a o ɲ diya y'a barika a y'a barika i diyara anw ni sanu sanu b'a ka so kɔnɔ hakɛ to dɛ an ma sɔn ka ma min sara e sigi a ma tila ka don a kun bɔra ɲɛ b'a la munumunu n'a don bɛ e mago bɛ ne na kɛ sara weele ka na aw basi tɛ juguman tɛ sara sara mun ne bɛ hakɛ to dɛ ne yɛrɛ bɛ ɲini ka sɛgɛn yan hakɛ to hakɛ to na koyi tile kuru hakɛ to yan su kuru hakɛ to yan n tɔgɔ duman tɛ yan nɔ foyi foyi hakɛ to ba i kana sa sabali hali hɛrɛ ni ko ko hɛrɛ o bɔnɛlama don dunya la yan ne sɛgɛnna o la koyi

Luntandi an ka du in bilama a yɛlɛmalen don a n'a kununnama tɛ kelen luntandi ala ko tiɲɛ tɔntɔn yɛlɛmana tɔntɔn yɛlɛmana dɛ kuma dɔw la tɔntɔn bɛ wuli bagama kɛlɛ la n'a tɛ ne fanfɛ don min na a bɛ ne kɛlɛ ka taa sara fanfɛ n'a bɛ sara fanfɛ don min na a bɛ ne kɛlɛ i ye fɛn kɛ i ma fɛn kɛ kɛlɛ tɔntɔn yɛrɛ k'o kɛlɛkɛmisɛnnin kɛ o mm. kɛra sababu ye fɛnw ja jɔ an ye mm-hmm. sunɔ kɛ mm. kuma dɔw la ni tɔntɔn kumana fɔlɔ la n'a tun ko yɔrɔ min an tun tɛ se ka tɛmɛ yen kan ah, ni hɔni tiɲɛ nɔ dɔ bɛ sara na kɛ ah. nka belebeleba bɛ tɔntɔn yɛrɛ la dɛ namani mana dɛ ah. ka na se ɲɔgɔn dalaminɛ ma fo ka se bere ta ma aw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ o tɛ ko ɲuman an ma fɔlɔ nin na dɛ dirisa bɛ yan mm-hmm. de b'a bɛ ka kɛ dirisa ni burama ɲɛna fo ka na tila ka muso furu tuguni e ni ala cɛ e ma dɔn n'i y'a jate minɛ ee tɔntɔn yɛlɛmana an ka du in taabolo bɛ ka tiɲɛn dɛ parce que ne bɛ fɛn min na kɛ dirisa n'a muso b'an senkɔrɔ kɛ ni nin ko tora tan don dɔ olu fana tɛna kɛ tan e sigi ɲuman bɛ kɛ a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa dɛ luntandi i bɛ kuma tɔntɔn fɛ tɔntɔn ka taabolo falen a tun bɛ cogoya min na an ka segin ten bɛɛ tun b'a ka du dɔn ni bonya ni majigin ye an bɛɛ de tun bɛ siran ɲɛ ni tɔntɔn k'i tɛ bɔ i tɛ bɔ mɛ sisan telima kɛ kɛlɛ ka di tɔntɔn ye n'a ko ko kelen yɛrɛ yan fɛ an yɛrɛ b'a fɔ ko fila yan fɛ yɔrɔ tɛ ko denmisɛnninw b'aw senkɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn olu bɛ tiɲɛ

a yɛrɛ ka si otɛli fɔ de kuwa e ma b'o kala ese ye tɔntɔn kan'o kɛ man kan ka taa otɛli la ale yɔrɔ ye yen bilen man kan ko sugu dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a maloya bɛ ne so la a ka dabila ten o de kama n y'i weele i nali diyara n yɛrɛ parce que ko in bɛ n kɔnɔ kɛ ni ko ko an mɔgɔ saba b'an sigi k'a kuma kɛ a tɛna ɲɛ o de y'a to e nali diyara n ye n b'a kuma fɔ k'a sara e la walasa i bɛ se ka i kɔrɔkɛ wele cogoya min na a ka nin ko sugu ninnu dabila awɔ du tun bɛ cogo min na du ka segin o cogoya la ten tɔ i bɛ kuma a fɛ dɛ awɔ awɔ tabarikala o de kun don ɔnhɔn ɔ n ɲana ɛɛ kuma diyara n ye a bɛnna n ma ɛɛ sara sara Ah, ɛɛ sara sara sabali kɛ i bolo da i dusu la ee awɔ Ɛɛ i dɔgɔmuso bɔra ka kuma min fɔ sisan i y'a bɛɛ mɛn kɔni n y'a bɛɛ mɛn ah, sara n'i bɛ bɛn ni keleya nin ko fɔ n'i y'a mɛn ko du ɲuman dɔrɔn muso ɲuman de bɛ du kɔnɔ ni du yɛrɛ ka di dɔrɔn muso de don ni du tiɲɛna muso de don e sara a ah, jɔn ko ala sara ne fililen i ma dɛ sara e kun tɛ tan sara an ka dugu bɛɛ tun ka dannaya bɛ sara kan n'i ye anw ɲɛna ɲininka an ka dugu musomisɛnnin bɛɛ sara hali sini e tɔgɔ duman bɛ fɔ an ka dugu la ala n'i ka mɔgɔladon ani ka muɲu ka sabali sara sinamusotigiya tɛ fɔlɔ i la wa a tɛ laban i la a to a ka da dusu la i k'i yɛrɛ lafiya ka bɛn N'a ma ɲɛ n'a kɛra min ye ka n'a kɛra den wolo kɔnɔ fo den ka baara sɔrɔ sara hali min ko kɔ tɛ ma a bɛna ban kuma jumɛn n'an nana kaburu kɔnɔ de a bɛ ban wa sara sabali ne yɛrɛ tan ne de b'i deli ala yɛrɛ jaati kama aw ka bɛn n'aw bɛnna sigi bɛ diya ni e ɲɛna e de ye du yɛrɛ ye sara n'i y'a mɛn ko du ɲana yan dɛ sara e yɛrɛ de don a hmm. n'i y'a mɛn ko du ɲana dun dɛ sara e don ni e ɲɛna bɛɛ de bɛ hmm. ɲɛ e nɔfɛ sara n'i ka kuma bɛɛ fɔ i ko yɔrɔnin to yen ayi ne tɛ kunun o tɛ biri dɛ hali bi sara ne bɛ ne tɛ dunyala bɛ ɲɛ sara hali n'e y'i jɔ i jɔyɔrɔ la sara sara an filɛ kuma kɔnɔ yɔrɔnin min sara du bɛ ɲɛ den bɛɛ ta ye n'i jateli kɔnɔ i datɛlen don sara hali n'i y'a ye solomani bɛ yɛlɛma yɛlɛma min sara e don n'o tɛ ni e tilenna o tuma mun don n ko mɔgɔninfin don munna a fana tɛna tilen n ka siran k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye k'i yɛrɛ i fɔ yɔrɔ caya k'i taa yɔrɔ caya k'i na yɔrɔ caya k'i dɔnbaga caya ko sinamuso ko e bɛ taa fɔ minnu ɲɛna siran ko n dɔnbɔ olu la e k'i ɲɛsin an ka dugu la kamalen dɔ la ta fila ni saba tɛ min kun Sara i t' ala tanu k' ala barika da wa sara ala ye barika don i ka wolo la i t' ala fɔ i yɛrɛ sinamusonin yɛrɛ filɛ bɛn ka ye keleya ka ye n'a tugulen i kɔ tugu a kɔ tɛ aa sara jɔn ko ala ne kɔni n'aw bɛnna a ka di ne ye dɛ n'i yɛrɛ kuma ye ne fa bi sara tɔ foyi tɛ kuma la i y'a mɛn ah, i y'a ye e mana sɔgɔna ye dan saran ni ne kun kan ka bɔ e la fɔlɔ e ne kun ka ne luntani wele ka ne lasigi k'i dɔgɔnin wele k'a lasigi k'i dakɔnɔ kuma bɛɛ fɔ a ma a b'a ko paseke i bɛ bɛn fɛ nka fila ye minɛn sigi kɔrɔ nin ye an ah, ah, i ye kuma mɛn saran hmm. saran namu ah, kuma kɔni filɛ in kɔrɔ dɛ luntani namu ne na nin kuma kuru mɛn awɔ ɛɛ sɔgɔna fɛnɛ na min fɔ mm-hmm. a n'a tiɲɛ fɔ ah. ne na nin bɛɛ mɛn mm-hmm. ɛɛ nin kuru bɛɛ lajɛlen bɔlen min nɔ awɔ ni ne k'a fɔ ko ne saran ma mayɛlɛma ne na wuya fɔ tiɲɛ la ne falen ne yɛrɛ y'a lɔn i yɛrɛ b'a nɔ yan nɔ nka dusukolo ah. dusukolo le tɛ kunberekuru ye min bɛ kuru o ye tiɲɛ nka saran dusukolo jugu o man ɲi mɔgɔ la jango muso muso dusukolo man ka farinya ka damatɛmɛ a man ɲi ɛɛ nin kuru defo bɔlen mɔgɔ min na nin kuru fɔti yelen mɔgɔ min na o de ɛɛ dumuya de ye Ɔ, cogo jumɛn na no dumuya le tɛ ka ko k'a kɛcogo la dumuya tɛ ka dumuya la ko kuru kɛlɛ ɔhɔn a la ko bɛɛ kɛlɛ ɔhɔn ne kɔni a lɔn ɛɛ ko kɔni siyaman ne fan fɛ nka ni dumuya tɛrɛ k'i lɔ a lɔyɔrɔ rɔ i ye dumuya tɛrɛ ɲɛ ma fɔlɔ la ko dumuya tolen ten y'a tɛrɛ bɛ sɔrɔ ko i la mɛ a to'o kɛ nka san so sɔgɔna de yɛrɛ dasi a ma a mana kɛ min mana diya ye don min a bɛ'o ka kote la o tigi jɔyɔrɔ sa o jotaraw sa a bɛ to o kɔfɛ o' ɲare dutigi baaraw hali ni sɔgɔna ka tɛgɛ ci ɲɛ kan n'o don k'a bɛn ko so tin donna ka bɛn olu ma a bɛ to so a b'a fɔ ko waa kɛ filare ni ne fana ka bagan so ma ɲɛ ma hali ne mana minnu ko kɛ so la n'o ka bɛn ne fana tin don ma ma a b'a fɔ ko ne n'o o dɔgɔya a yɛrɛ bɛ dɔ kɛ olu mara ɲɛ o so n'a fi ɲɛ ma o tiɲɛ dɛ ne ni na nin ko kuru bɛɛ lajɛlen ni dumuya tɛ k'a fɔ ko ku mɔgɔ tɛ taa fo ko gagara nka si tan saran kama si ee dumuya yɛrɛ kumakan t'a yɛrɛ la jɔn ko ala bawo an de sɛgɛn la rɔminɛ dumuya lutigitɔ bɛ i funu anw na k'i da tigɛ a la dukɔnɔden la e b'i da tigɛ na aw bɛ mun ko ɲali dutigi man ka da tigɛ dudenw na ala mana mun ko kɛ ne ni sɔgɔna bɛ n'a fɔ a b'i da tigɛ n a tɛ kuma fɛ ɲɛna an bɛ t ka yafa deli a fɛ a tɛ kuma n'an b'o kɛ a bɛ an gɛn k'an bila kɛnɛ ma k'an bolominan kuru bɛɛ labɔ a wali kelen a bɛ a yɛrɛ bɛ bɔ ka lu to an ye buramuso denin min kɛlen nin ɛɛ luntani i ni tɛgɛ bila ko ba rɔ ni ale t'an nakiri n'a ma buramuso wele k'olu lalɔ k'an denin fila wele k'olu lalɔ k'an nakiri k'an nagbɛ ne yɛrɛ ta san ani Bari ko fana ma ɲi, ayi mɔgɔ si ninnu kɛ mɔgɔ la, o ma ɲi, lakirili bɛ hɔrɔn ni fasiya rɔ lakirili tɛ mɔgɔ ɲɛ dɛ, o ye tiɲɛ ye, n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ lakiri a fa a ka i kelen n'a kelen, awɔ, nka ka i buramuso wele k'i den wele ka na i lagbɛ o tigi ɲɛna, o ma ɲi, a ko o ɛ bilasirali, awɔ, o ma ɲi, a tigi e mɔgɔ tɛ se sira ɲuman ta o rɔ o, o ye tiɲɛ ye, unhun, ɔ nka san, ni Dunbiya ka falen, awɔ, ni Dunbiya ye kɛ yɛlɛma don a tagabolo rɔ, unhun, ne Saran bɛ yɛlɛma don n tagabolo rɔ, unhun, bawo dɔ kɛlen, awɔ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni k'a fɔ ko dusukun na kami kami tɛ n na tɛrɛ na u y'a fɔ saran kuma diyara n ye n ye kuma mɛn sogona saran ka kuma tɛ nin ye nka nin bɛɛ lajɛlen na kun tɛ di kuntigi kɔ dɛ an bɛ solomani yɛrɛ wele ka na an ka balimaya fɔ ka sinjiya fɔ ka kuma yɛrɛ ban ka kɛlɛ ban du kɔnɔ n'i y'a mɛn ko du ka di o ye don sumalen ye dɛ don an y'a da bɛ don don kɔnɔ mɔgɔ tɛ don ye saran n ye kuma mɛn kuma diyara n ye nka n fana bɛ min ɲini aw fɛ ni solomani nana lontanani sani ka dunbiya na ne fana ne saran ne n'a f'i ye ne ne tɛ y'a fɔ ne yɛlɛmalen dɛ ne yɛlɛmalen tɛrɛ fo k'a fɔ ko to ten ne yɛrɛ n'a kokɛbali bɛɛ kɛ sogona kun ko tɛ yen n ma min kɛ sogona la nka mm. ne bannen ka segin kɔ ne seginna n kɔ mm-hmm. ne ka segin kɔ ko an ye bɛn bawo ne n'a ye foyi tɛ mɔgɔ bali dakan na ne n'a ye sogona ko nin nin le dakan nin dakan don ala tɛrɛ m'a latigɛ ko solomani bɛ kɛlen saran y'a faamuya sinamusotigiya dakan dakan sogona yɛrɛ ma se ne ma tɛrɛ jɔnko la ne de tɛrɛ t'a fɛ k'a ye nka ne na ko i k'i miiri diɲɛyɔrɔ tigɛ ko fosi la ne ma min kɛ sogona ko nɔ ɔ ma foyi in ɲa hali ne siri toli ka sogona ko ninnu ko jumɛn toli sanfɛ toli sanfɛ ka bugu toli min nini ne siri o ka siɔn sanfɛ i sinamusoko kama a ka kɛ mun ye a ka bɔba munkan la o yɔrɔ to yen ko n ka si k'an lɔ e sina k'i jɔ a taara wa ka ji tɔ ka jigin gada la a taara wa ko mana kɛ k'a tɛ don gaɔtu a ma dɔn nkalon mɔgɔ yɛrɛ ne ta ka ne bɔ ka ne bitɔli sanfɛ a a ye bɔ a ye mi ka ko jakumari a tɛ ala faralen ka sina sɔn ka yɛlɛ yirilayɛlɛnni kɛ ka e ka dugutalafɛ tɔgɔma kɛ ka i miiri tɛ saraka jugu si la ne tɛ ne ma min dɔn ma nka ja tɛ dakan a taa ban a ko ne mɔgɔ la ne na o ye la k'a ni dunbiya bila ɲɔgɔn na ko i kɛ mm. ka na o dan tile fila ye o bɛ ban ka diya tuguni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne na o ye la tɛgɛ n'i m'a ye ne ka baga min ma ko i tɛ o ye sira ko ye mɔgɔ le tɛ se dakan na ni ala tɛ n ko ne kɛ Sɔgɔna kɛ n dɔ nka ne fana ni lontan ni jɔn le kɛ kuma i ni ala tɛla ne fana kɛ kuma ka Sɔgɔna kɛ n dɔ Sɔgɔna yɛrɛ fana sigilen nin an bɛɛ kɛ tiɲɛ fɔ ni na ko' saba n ye tiɲɛfɔ la so bi kɔ don ne bolo Sɔgɔna fana bɛɛ ko dɔ i ta ka ne sɛgɛn hali ne bɛ Sɔgɔna dɛmɛkɛlɛ kɛ kuma mm, dɔ i la mm, mm. ne tola Sɔgɔna dɛmɛkɛlɛ la ka Dumbuya mina ka di Sɔgɔna ma ka murunti a la an gɛnɛ gɛni min Dumbuya y'an n'an gɛn min nɔ ne tɛ Sɔgɔna nɔfɛ kɛlɛ la n'o tɛ ne Dumbuya duman tɛ nka ne ka ŋ ni Sɔgɔna tɛ n ka ne tɛ Sɔgɔna laban ne ka kɔkan woloki kɛ ne la n'a mana jɛ ko kula bɛ janfa hali na min na ni ne ni Sɔgɔna bɛn ma kan ne taara ne ni Sɔgɔna an ye sɛsi ta k'an sigi ka Dumbuya to yen Sɔgɔna na mankan i yɛrɛ kɛ kɛlɛkɛla ri Dumbuya la Dumbuya don a la so kɔnɔ k'a ko a gosi ne kulela ka mɔgɔ wele Sɔgɔna i bori n kɔ ka da tugu Dumbuya da la ko y'i sigi ko ka t filɛ ka bɔsɔn sumalen bɔ k'o di Dumbuya ma a ka ɲi sina Ni jeli funu a tɛ suma nɛn kan dɛ, a tɛ suma kan o kama ne ko, ni ko o ko mɛn an y'a mɛn fɔ bi sa ka ban, Dumbuya bɔrɔlen ka bɔ, aw ka janfa ɲɔgɔn ma, Dumbuya suteli, Dumbuya suteli min na i lɔnkɛba Dumbuya suteli min fɛ, awɔ, Sɔgɔna nɔfɛ kɛlɛ tɛrɛ ri, ɔnhɔn, ne ni Dumbuya duman tɛrɛ, awɔ, nka ne ka n ko n'a ko k'a tɛ Sɔgɔna ye, unhun, n k'a tɛ ne fana ye, ɔ i ka baarakanw ye, ɔnhɔn, ka Sɔgɔna kelen nin bannen kɔ ka kɔkan woloki kɛ ne la wa, a ma mɛn e mɔgɔ lo a ma bɛn Sɔgɔna kan i ma k'i mana Dumbuya wele ko o ne sababu ri annu si ma daminɛ ko Dumbuya kɛ bɔ an tɛrɛ taa la ko Dumbuya na sote Dumbuya bara le ka soteli minan ta ne e nɔfɛ kɛlɛ la e ka kan ka ne labila kan kɛ ko ne n'a to ko Dumbuya wele wa ese e kan k'a fɔ ne ko ne n'a to ko Dumbuya soteli wa a kan ko fɔ ne Mm. ba fiɲɛ kelen min Sɔgɔna la o le o ri a k'i hakili sigi Dumbuya kɔrɔ fɛn ɲumanin tɔmɔbaga mana fɔ k'a tɛ ɲakɔ a burunɛ min kɔ o na feerefeerela kɛ a janfa min' ka kɔrɔ aw bara la aw baraw ci pɔ mm. n'o kɛra an sigi bɛ ja n'o tɛ ma fa kɔ dɛ siran ye kuma fɛn fɔ sisan o fana ye tiɲɛ di ta di ne fana b'o kɛ nkalon ne fana b'o kɛ tan di mɛ ne m'o dabɔ kojugu kama kɔmi bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna ta ni min kɔnɔ da yɛlɛ n bɛ fili ni kɔnɔ da yɛlɛ n tɛ fili nka ni kɔnɔ dan i ma fili o ye cɛ sisan tandi tɔntɔnonma n'a ka ni kɛlɛba ninnu daminɛ kɛ minɛcogo tɛ tɔn min y'a nɛgɛ a bɛ to fan fɛ o de' to n'a ye ni kɛlɛba in daminɛ dɔrɔn de fana b'a nɛgɛ ka ko sugu k'a la san b'a fɔ ko ne y'ale janfa san e bɛ kɛya de kɛ ale la k'a jira ale la ka fɔ' nana kɛ ka kɛ a y'o tɛ ni kɔrɔmuso ma nɛgɛ

ko ye bɛnkan de kɔni tiɲɛ don tan an ma bɛɛ la s ne fana b'a nɛgɛn de walasa kɛlɛ in kana taa ɲɛ a ko ka jɔ ayiwa sisan kɔni aw bɛ ɲɔgɔn faamuya ni luntani fana bɛna min fɔ an ye o ye mɛ o ye mɛnɛ mɛ ni haya an y'an sɛgɛn k'a lajɛ ni an bɛnna sisan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ san lafu ka solomani minɛ wala an b'a dɔn an ɲɛna fɛ san san san A yelentanden o fana tɛ kɛ e kɔ du kɛra cogo cogo de ko balimamuso jɔyɔrɔ a mɛ sisan kɛ a ye an ni mɔ la an ka solomani mɔ la an ka kaan yɛrɛ man anw fila ka bɛn an ka don da kelen fɛ kana janfa anw kana kɛlɛ kɛ an ka lajɛ ni solomani bɛ kelen dala solomani y'o ban dɔgɔkun kelen bɔ da kelen fɛ sara an ye dɔgɔkun kelen dɔrɔn bi ye dɔn jumɛn ye bi wa an bi araba de. min na araba ye yanni araba wɛrɛ cɛ n san la fɔ an b'an sigi kuma wɛrɛ kunna nin tɛ an kana kɛlɛ an kana wɔyɔ Eh, s- luntani Ah. i ye fakɔli de bare fo k'a ɲɛ n fana b'a l- a layidu ta i ye bi Unhun. ni sɔgɔna k'a kɛ ka ɲa ne saran fana ma falen Unhun. I n'a mɛn ni y'a man foyi kɔfɛ ni ala tɛ n san ne saran fana n'a lemuru tigɛ o kan k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ yen ni ala tɛ ko ko a bɛ laban ala ta ko ne fana n'a bila n don nɔ k'a kɛ n dɔ y'a jumɛn dɛ suman yan dɛ dɛ tani bawo sɔgɔna miiri ko dunya duman ale ka tɛmɛ bɛɛ kan ko a kan tɛ nin k'ale bɛ nɛgɛni kɛ cɛ ni nɛgɛni ka kan ale t'o fɔ ne ne y'o kalama nka i man'a ye ni ne b'ale nɔfɛ kɛlɛ la ne tɛ sɔnna ka dunya ne duman bɛɛ to ne bɛɛ dunya kɛla ale nɔfɛ o kun le dunya kɛ don a k'an bɛɛ ta sara o kuma banna sa kɔ tuguni yɛlɛma k'a bɛna janfa wɛrɛ ta k'an sɛgɛrɛ janfa sa tani sanni fɛn bɛna min fɔ aw ɲɛna an tɛ nin bɛɛ kuma kunna tɔntɔn bɛ cogoya min sa tandi ko a bɛna k'i yɛrɛ ɲɛna ne ni sara mana bɛn san n'an taara fan fɛ fɛn tɔntɔn bɛ kɛlɛ wuli sa a bɛ su tɛ tuguni k'a don n'o de la fɔlɔ ni san tɛ kelen ni maa fɔ ko ne m'a yɛrɛ weele wa Eh, so bɛ kɛ ko la dunya bɛ an bɛ wuli ka maaw ka kuma kunna h ayi tani ka segin ma in nafa to la hali n'an taara aw ka bɛn man an bɛ na n a b'a dɔn de ko n'an taara k'aw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mhm. o de y'a ka fɛɛrɛ ye parce que an b'a dɔn cɔ ko n'ale bɔra du nin kɔnɔ yan k'aw bɛ taa yaala k'a ɲini n'o tɛ ne ni sɔgɔna bɛnna sara ka bɛn kuma kelen kan k'aw sigi hali n'an taara kɛ a bɛ segin ka n'aw sɔrɔ anw hali ne n'o fɔ cɔ ne n'o fɔ ne ka ko k'a to yen k'a bɛnna ko an kana w'a ɲini sɔgɔna ka ko ne w'a ɲini ko n'a ma ye ko ne miiri tɛ ko ko la ko wɔɔrɔ baw ko ne de n'ale cɛla bɔ foyi na mɔ a la foyi an ye bɛn

wuli k'i bolo di kɔrɔmuso ma i ka yafa ɲini a fɛ sara yafa ma sara i yɛrɛ yafa ma a y'a bɛn bila ji sumalen ka na a ka dakan bɛn bɔ a ka segin kɔrɔlen ma foyi tɛ bɛn bɔ ji filɛ tan di sara i fɔlɔ k'i min di na sokona i min a y'a to ɲɔgɔn ma a k'a ba bɛn k'i dusu suma k'i sigi i ka furu la an y'a mɛn n'i y'a mɛn k'an bɛ boli ka ban dugu la ka na kɛ a sumalen de don ka n'a ka kalan tɛ mɛn n'i ye nin min ka so na mm. ala de min sara na n'i ma nin baraji dan dɔn kɛ mm. n tɛ kalan kɛ n tɛ kalan kɛ mɔgɔ ni sinamuso yɛrɛ kɔni fa kelen ba kelen ala k'an kisi ni kunko binna ka san bɛ jɔn wele an yɛrɛ an yɛrɛ dama tɛ wa mm. mm-hmm. ni ala k'an kisi ni ko ye solomani sɔrɔ aw bɛ jɔn wele an yɛrɛ an safurula an yɛrɛ ne fana fɔ nka ala k'an kisi o kuma ma an ye kɛ gɛlɛyakan bɛɛ n ka solomani wele wa an k'a to yen a kɛ a wele a y'a kɛ ala kama n'a nana n'a y'a bila sanfɛ k'a bila duguma k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si kana kuma a y'a fɔ n dɔrɔn ko ɔhɔn k'an y'a mɛn a y'a mɛn aw fila ka bɛn yɔrɔ dɔn aw de ta ka gɛlɛn jɔn ka mɔgɔ k'a wele Sokona e yɛrɛ ka wuli sa wuli tɔntɔn tɔntɔn n tanti bɛ k'i weele koyi n tanti ne kɔmi bɛ yen ayi a ko ne ko ne k'i weele mɛn de A ko a bɛ ka na a bɛ na a natɔ don a yɛrɛ bonyanen b'i ko kolonba a bɛ nin ale bɛ kɔlɔn kɔnifan cɛ ma sa an ɲɛ furu na an bɛ o tɛ hɛrɛ tan kɛnɛ kan Dɔw bɛ hɛrɛ de fɔ jɔnkala bɛ hɛrɛ la ninnuf dulonk min yɛrɛ ma cɛkɔrɔ dunani o fɛn tɛ miya tɛ la kelen yɔrɔ ɲɛ furu furu tɛ bila o fɛn naamu k'a kɛra cogo so ko n ka mago bɛ la ne la dɛ a ye lakɔ a ka di a ka dɔnkɛ dɔn aw bɛɛ an bɛɛ ne ni musow i ka denmisɛnninw u bɛɛ taara wa denmisɛnninw wele ka na ayi ne yɛrɛ de b'a fɛ k'u wele a y'u wele ka na wa kɔnsɛnden fa min wa o ye jumɛn bɔn e bɛ an sigi mun mun de bɛ yen a ɲɛfɔ kɛ wele ko jumɛn an bɛ kɔnsɛn sigi an tɛ depite ye an tɛ mɛri an bɛ kɔnsɛn sigi cogo di e fana san kana sɔgɔma ne ko n ko kin ka den' fara ɲɔgɔn ni mɔgɔ u bɛ nasa wele ka na ni min don a k'a yafa ye tan di kɔmi y'an wele An t'a lamɛn sa mun de bɛ yen baasi tɛ burama n tɔgɔ tɛnɛnurama a taara ikɔli la ale taara ikɔli la baasi tɛ bi kama ye wa bi kami ye ala ka ga ala ka ga ɲana n y'aw weele k'aw fara ɲɔgɔn kan n m'aw weele baasi la Ɛɛ solomani e de ye dutigi ye ka su ko ka dugu jɛ n'i y'an ye nin kɛnɛ in kunna yan n'i y'an ye nin kɛnɛ in kun ne nɔfɛ min ye sogona ye ale de y'an weele k'an lasigi k'an ni saran ka bɛn ka kuma caman caman fɔ an tɛna segin o bɛɛ kan o fana ko ko jeli tɛ sumaya nɛn kan ko min fana ma bɛn u ma k'u b'o fɔ so hmm? kuma tɛ saran e min ye hmm. fɔlɔ ye kuma b'i bolo hmm. dɔgɔnin kuma fila i kɔrɔ hɔn Lontani i na kuma fɔ ɲa ma bari an sigilen kun le yan bi kun tɛ foyi fɛ bi ni bɛn tɛ ko mankan min bɛ du kɔnɔ ko k'a bɛɛ ban mm. ko o ko bɛ yen n'u b'a kɛ n'a man d'i ye mm-hmm. i k'o fɔ o fana fɛ ko min man di ye mm-hmm. o fana b'o fɔ i ye k'o ban ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. o kɔni y'an sigi kun ye solomani na hati ale la la lutigiri lutigi fɛn tɛ kɛ lu kɔnɔ tɛ yafala ko mɔgɔ tɛ yen an kɔni tiɲɛ dɛ nka rɔ ko sugu dɔ mm. an ka a jateminɛ ɲɔgɔn bolo ko ko n'an b'a kɛ ne ni sogona n'o wuli gba la dunya la n'o tɛ o la a ji min sira fɛ a k'o fɔ an b'o bɔ an jogo rɔ bari so sara de don min fana man di an ye n'o ko an maloya ko an fana t'a fɔ k'ale y'an diyanye ko kɛ nka min mɔgɔ lamaloya sira de an fana b'o fɔ ale n'o tɛ a tɛ k'an diyanye ko kɛ dɛ an de b'ale diyanye ko kɛ kuma ayiwa N min fana fɛ wa ma y'a ban ne ayi a tɛ tɛmɛ nin ka sira in fɔ de don Solomani kuma filɛ nin kɛnɛ fɛ don kɛlɛba in k'a bolo don don kɛlɛba in ko k'a dabila ko denw kɔrɔbayara o ye kelen filanan ka to ka Dirisa muso wele ka na a lajɔ k'u fana wele k'u lajɔ k'u lakari Dirisa muso ɲɛna tiɲɛ na o man kan Bari mɔgɔ bɔra ye b ye mɔgɔ den fana ye den ye n'olu ni e bɛ mankan na kuma bɛ kuma na Dirisa fana man kan don na Dirisa da man kan don na ni u ma sira ɲuman jira buranmuso na a fa de fana na se k'a denw na don ka ɲɛ a tɛ se ka denw mara ka ɲɛ dɛɔn ɔ kuma filɛ nin kɔrɔ k'u bɛ bɛn kɔ alihamdula alihamdula ni ala tan nin ye nin ye dɛ Ɛɛ Luntandi i ma deli ka ko ɲuman kɛ ka nin bɔ nin diyara n ye ka ne ka du denw fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma ko bɛn ka na du kɔnɔ alihamdulila ko foyi ne bɛ Dirisa i n'i ka denmisɛnninya a kuma filɛ nin ye unhun i y'a mɛ n y'a mɛ Buwa voilà Buwa nin yɛrɛ diyara ne ye dɛ uun n yɛrɛ tun kunnasirilenba de don nin ko in na unhun Ala ka nin k'a fura ye amiina a diyar'e ye dɛ kojugu Buwa ɔɔ a ma goya ne yɛrɛ fana ye o tuma ɛɛ Luntandi. Naamu. I m'a fɔ k'u ko bɛn wa. N ko n k'o mɛn. Alihamiduliyi. Awɔ. N ko ni fɛn min man di n ye. N'o b'o de kɛ na. U bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na. Awɔ. Ko taa ka segin bɛ gɔn ma kulu b'a nɔ la. o ye bamanankan de ye n'u ko bɛn alihamdulila bɛn ka di ne ye n'u ko bɛnbaliya alihamdulila bɛnbaliya ka di ne ye n'u ye fɛn o fɛn fɔ jɔn ye kulu ye aa kulu bɛ tɛmɛ dutigi kan anw ye gɔn ye o bɛ ɲa Solomani voilà donc ça fait ko ka nɔgɔ o ni aw ko bɛn n bɛ n kari Luntandi du tɛ bɛn ka n ka du bɔ min ko bɛn maa tɛ bɛn maa tɛ se bɛn na ka n bɔ wa n sɔn bɛn fana ma mɛ n'u ko bɛnbaliya maa fana ka du tɛ bɛnbaliya tɛ kɛ maa ka du kɔnɔ ka n bɔ bɔn sisan n'olu de ye hakili sɔrɔ ka na k'u bɛ bɛn fɛ alihamdulila n b'o bɛn de ɲinina Luntandi i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ jeli bɛ suma nɛn kan wa a tɛ suma a kan ne dirisa ko eh, eh, ne solomani tun bɛ tan wa i kun tɛ na olu de ye ne kɛ tan Ɔhɔn. o fana ko ten ko min man di i ye n'o bɛ ka kɛ n'o de bɛ k'a to aw tɛ ka bɛn Awɔ. k'i k'o fɔ n b'o lamɛn alhamdulilayi ee Awɔ. ala ee nin diyara n ye bi dɛ awɔ min man di n ye unhun, d'abord kelen saran n b'a fɔlɔ muso fɔlɔ la bɛnbaliya fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ saran parce que ale de y'a daminɛ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ ka kɔrɔfɔ de parce que a ko k'an ka bɛn de kɛ a ko daminɛra a mɛnna mais k'a ko yɛrɛ t tɛ ka tan ta ka bɛnbaliya yɛrɛ kɛ ten fo ne yɛrɛ tɛ sɔn o kɛra u ka suteli de senfɛ o nana u taara ne nɔfɛ ɛ ne ka suteli bɔn ka suteli tɛ n ka bɔ ma fi su n bɔra wala n ka bɔli senfɛ donc ne nana a dɔn u kɛlɛla su si ko la ko dɔ ko a bɛ si a fɛ dɔ ko a bɛ si yan ne hakili kɔrɔ kun ye ɲamajɔ ye ko maa fke nin cogo la kɔrɔ ka ɲi k'a di dɔgɔnin ma nka dɔw ma ɲɛ la fo kana na ko wɛrɛ b'a kɔnɔ n'i ye kɔrɔ ko kuma fɔ e n'olu jɔn ka kɔrɔ ne ka kɔrɔ olu ye n kɔni kana ɲamajɔ min ye i bɛ yafa a ma h n tɛ yafa n tɛ yafa parce que n tan ni disa

n tɛ ja sa Ɔn, n y'a n'a faamu. fɔra ko kɔrɔ kun ye ɲamajɔ ye, a b'olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu sa Awɔ, n y'a faamu. wala lontandi de ka ɲi e, e, saran de ka ɲi ka ko to parce que ale ye kɔrɔ ye Awɔ. o ye kelen ye Mhm. fila Awɔ. n'i ye ko in selen nin bɛɛ ma Awɔ. saran de ma se ka sokɔnɔ ko kun a dusukun na A y'o kun bi. ni saran y'o kun k'a jira ko fɔ sin ye ala ka latigɛ ye sin ye dakan ye ne j n'a ye a ma ni maa duuru bɛ kɛ aw tɛ bɔ hali jamana kelen na aw bɛ kɛ sigiɲɔgɔnma ye ka kɛ sinama ye k'o ye ala ka latigɛ ye kolo sow ma munna ne bɛ ban o bɛɛ tɛ ne ka lahɔrɔma ninnu bɛɛ bɛ ɲininka ne la sini mais a ma fɔ k'u ka alijana bɛ ne de sentigɛ kɔnɔ wa mais n'a fɔra ko ne de bɛ ɲininka yala i muso ka taa alijana a ka di cɛ bɛɛ ye furumuso ka taa alijana a ka ɲɔgɔn kunbɛn kɔni wala ɲinima kɔnɔ wala mais n'a fɔra k'a fɔ ko ne ni kumalasigi in tɛ ko ninnu ka alijana sɔrɔ bɛ ne de tigɛ kɔnɔ ko ne de bɛ ɲininka ninnu ka alijana ko la mais saran kɔni senfɛ ala pɛn bɛɛ b'u ta yɔrɔ dɔn wala mɛ n'u seginna ko ka yafa deli alihamdulila n bɛ dugawu kɛ ala ka arijinɛ nɔgɔya mɛ problème ye min ye jeli tɛ n ka ka bɛɛ fɔ dɛ min man di ɲɔgɔn b'a fɔ n k'o fɔ u yɛrɛ bɛ lamɛn i ma o bɛɛ ɲɛ ɲɔgɔn min na o filɛ sigilen u kɔngɔna ne ka so wa? U ma kɔngɔ. U minɔgɔra? U ma minɔgɔ. Kabini Dirisa ma kɛ fɛn ye fo ka na Dirisa kɛ fɛn ye. Ɔnhɔn! Ni fɛn min nege y'u minɛ o de bɛ dilan u ye. U yɛrɛ kɛn bɛ min kɔ buteli kɔ. Wari bɛ d'u ma u b'u sago na fɛnw san. Awɔ! Bon i b'a f'u ye kelen. Un kelen. Sanga ni sɔgɔma k'aw ka bolo na yen. Ne Solomani tɛ dalaminɛ. Ɔnhɔn! K'a tɛ dalaminɛ yan bilen o banna. Ni n ko ku, ku don. Awɔ! Hali n'a sɔrɔ woso don ku don. Un! Ni b'a la n ta dabila Solomani ni fana ko mɛ n'i y'a dɔn ko min kɔni woso in kana fɔ k'o ye ku ye kuma tɛ ne kuma na tɔcogo tɛ wa ayiwa i tɛ ne fɛ kuma ma nɔgɔ ayiwa mɛ e k'a bɛ jaabi bɔ minnu fɔ e k'a jaabi an bɛ bɔ yan bi ɛ ne bɛ se k'a fɔ woso ma k'o ye ku ye wa sira de don Wala ni bamanankan bɛ f'i ye i bɛ bamanankan de lamɛn ko ko hali n'a sɔrɔ ko ku tɛ o k'a fɔ kɔrɔ ye min ye ne kana a fɔ ko a finnen don k'a fɔ a jɛlen don man kan n tɛ dalaminɛ n tɛ dalaminɛ kelen filanan u yɛrɛ k'olu bɛnnen don k'a ka bɛn ka bɛn saba saba n tɛ yaala fɛ k'a tɛ yaala fɛ furumuso yaalalikɛla jogo bɛɛ b'i na ala ka barika don amina naani fitiri kan'u sɔrɔ kɛnɛ ma eh, fitiri kɔni mana furumuso fɛn fɛn sɔrɔ i kun fɛ hmm. i tigɛ n'i tiɲɛna wala ala ka barika don amina duuru duuru N bɛ min f'u ye, ɔnhɔn, ne kana kɔngɔ n ka so, k'a kana kɔngɔ dutigi kɔngɔlen Ala k'an kisi, Ala ka barika don i la, amina, wɔɔrɔ, wɔɔrɔ, i Sokona filɛ nin sigilen, Sokona k'i filɛ nin sigilen, tuma dɔw Sokona filɛ a ka a bɛ sira bila tuma caman, ɔ Sokona sira bila man ɲi dɛ, fɔlɔ ne tun ye n bolo fa Sokona de la, n'i ye sira bila i bɛ taa ŋaɲa na dɛ Ala ka barika don i la ye o a bɛ ŋaɲa kɔnɔ o ye sɛbɛ a filɛ nin sara n'a ka ko kuntan bɛɛ ka ko kuntan mɛ ni ne dimina kɔni a dimina sara b'a dɔn k'a fɔ ko ne dimina o ye mɔn muso tan bolo ye mɛ sara fana ye mɔgɔ don ye tuma sara yɛrɛ fana bɛ sira bila sara ŋaɲa kɔnɔ sara bɛ taa dɛ o man ɲi O tɛ ko ɲuman ye dɛ, o tɛ ko ɲuman ye, ɔhɔ, donc ko fo saran k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ko min kɛ o fana tɛ ko sugu dɔ ye, saran anhan, saran f'i k'a dɔn i fana bɛ ko min kɛ o man ɲi, n tɛ dalaminɛ, a e o kɔni o banna sa, n tɛ sɔsɔ, o tɛ sɔsɔ yan, wa fɛn min ye kuma fana ye, o tɛ ɛ ka tɛ ɛ ka n ka kuma tigɛ n da la, i da la ka nkalon tigɛ, o tɛ kɛ yan, o tɛ kɛ yan, voilà i tɛ ne tigi ka wele ta ne ne nka bɛ téléphone na sa dɛ a bɛ ka sonner ka sonner ko ka tile ta e Bebe Ture an ne labɛnna i tɛ n bila tigida fɛ yen nɔ e tigida fɛ wa aw n bila tigida fɛ sa an bɛ taa ci dɔ sani mairie wagati cɛ dɛ i taa la i bɛ n bila sira la dɔrɔn tigida fɛ hali n'i ma don i bɛ n bila da la dɔrɔn Wala an bɛ taxi ta ka taa walasa an ka teliya. Ok d'accord aw yɛrɛ fana aw mɛnna nin ko in fɛ dɛ aw ka kan ka taa depuis 6 heures il est déjà 7 heures passées halisa aw bɛ so kɔnɔ. An bɛ se sisan. Ok d'accord an ka taa joona. I jɔ n ka Tigida wele n k'a ɲininka a k'a labɛn k'an sigi sani an ka taa an sigi k'ale kɔnɔ. Aa n'i m'a teliya dɛ a dun ka kow ka suma ne dun ka kan ka taa 9 heures kunbɛn mairie la a teliya han. Eh ne ka téléphone yɛrɛ bɛ ka sonner Tigida an Penda ça va somɔgɔw i ma labɛn yan a wa labɛnnen don n bɛna le dɛ n ka sigi k'i kɔnɔ n bɛ se dɔrɔn an bɛ taxi ta ka taa foyi t'a la tilalen don da kɔrɔ i bɛ sɔrɔ yan san bɛ an ka taa

E bɔ an ka taa sigi tɛ ne m'a fɔ ne tilalen don an ka taa an tɛ taxi ta bɛ an bɛ taxi ta an bɛ se sisan e la e terimuso yɛrɛ dun e yɛrɛ ka kuma ni Bebe Ture ye bi A ma se ka sigi a ma se ka jɔ i maji de bɛ taa a kun sa wa furu o bɛ ah. sigi ka kɛ karatata ta ta ta i ba kana dabila dɛ ee a da tɛ to ne na koyi ee ala an ka se ka mɔgɔ tan terimuso ka tugu kɛcogo dɔn sisan an sɔgɔma i ma ko mɛn ne de mɛnna sira lajɛ la cogo min an sɔgɔma aw ko ka e an bɛ wala i yɛrɛ dun an bɛ basi foyi t'an na diyara n ye ne de mɛnna k'aw sira lajɛ sa terimuso jiginna koyi ma jigin aw la parce que aw sɛgɛnna ko kɛ aw parila sa Eh. Tiɲɛ aw parila aw ka fini ɲɛna yɛrɛ de denmuso eh, yɛrɛ don h ah. dugu bɛ dugu ma koyi ma ye nin filikan o eh, y'a labɔ a ɲɛkisɛ nin kan a bɛ kɛ cogo jumɛn muso yɛrɛ ma fɔlɔ ka bɔ sa a tɛna dɔn ma fɔlɔ ma fɔlɔ ma fɔlɔ jalo don jalo jalo tun bɛ munumunu na yan nɔ dɛ awɔ ee mɔgɔ min tɛ jalo ma bi ee a bilama a kɛlen bɛ k'i kan siri i b'a fɔ ko dunun gɛrɛntɛ ee jalo a kɛlen bɛ k'i kan siri ko dunun gɛrɛntɛ ee a hakili kana jigin a yɛrɛ t'a la dɛ aa mɔgɔ b'o fɔ a la bi dɛ parce que a bilama in tiɲɛ na mɔgɔ b'o fɔ a ka ko la dɛ lagare ko don aa a kɔni ye nin ye dɛ ee ala an tɛ taa lajɛ gabuguda la est ce que mama nana i fɛ eh, asa daminɛ na mɔgɔ min da a bɛ soli koyi a bɛ soli o parce que dumuni ka mɔ a mɔ tuma na o fana i b'a dɔn problème yɛrɛ ye min ye mm. ka kɔɲɔ dumuni bila fo lagansara mɔgɔw bɛ soli ka b'u eh. ka so o dun kɛlen bɛ ka mɔgɔw kamana gan bi a bɛ mɔgɔw kamana gan hmm. mɔgɔw bɛ soli ka b'u ka so ka na mais ka dumuni laterene fo lagansara kɔngɔ bɛ mɔgɔw la i bɛ bɛɛ hakɛ sɔrɔ i nɔfɛ a tile kelen n'a ma ɲɛ i ye jama fara ɲɔgɔn kan a tile kelen jama ka dumuni k'a waati la diɲɛ man kɛnɛ mɔgɔ si man kɛnɛ sa furudimi ni tension kɛlen bɛ ka mɔgɔ sa i bɛ k'i sigi ka dumuni makɔnɔ fo 14 heures 15 heures wa foyi t'o la ko jugu ka dumuni dɔw de tɛ mɔ o b'a la dɛ a a b'a la o ye wusubali wa n'a a dumuni dɔw yɛrɛ bɛ a tɛ se ka dun fana jaba tile kelen dumuni kɔni bɛɛ bɛ girin dɔw yɛrɛ b'u ka dumuni bila de ko n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ko n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la parce que bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ fɛ k'i ye a filɛ aw na filɛ nɔfɛ sa aw bɛ se k' nɔfɛ mɔgɔw wele ne yɛrɛ tɛ olu bɛɛ bɛ na aw nɔfɛ i yɔrɔ ni yɔrɔ ka jan n'i ma bɔ joona i tɛ si se yɔrɔ la n'a fɔra ko dumuni fana ma mɔ joona wala ka dumuni di kɛ ɲɛna n terimuso a ye sabali ne tun bɛ fɛ an ka kɛ cogo min na ni dumuni tila tuma sera ni a tɔgɔ jalo ka mɔgɔw ko ko n ka mɔgɔ ka mɔgɔw kana sɔn dɛ a ye dumuni di bɛɛ ma bɛɛ ka dumuni kɛ bɛɛ nakun ye kɔɲɔ de mais ka fɔlɔ ka dumuni ka mɔgɔ ka mɔgɔ ka mɔgɔ bɛ olu bɛ dumuni bɛ tiɲɛ bɛɛ dun nakun ye kɔɲɔ kelen bɛɛ nakun ye ko kelen a y'aw cɛ siri aw ka dumuni di bɛɛ ma parce que nin tɛ ne kun ye dumuni di bɛɛ ma a di tuma la o to an ma ee an bɛ aw ka npogotigininw de fara ɲɔgɔn kan an bɛ dumuni donmuso dun kelen filɛ ka tobilikɛla min ta ni ye n'o tilala tobili la bɛ dumuni bɛɛ de bɔ bɛɛ de bɔ n'a y'a bɛ bɔ k'a sigi tuma min na denbajalatigi ta a b'o fana daga bɔ k'a sigi wa dumuni tɛ ta ɲɔgɔn kɔ a banna bɛɛ ka dumuni k'a kɛ waati la mhm. bɛɛ ka ji sɔrɔ a waati la mhm. ni dumuni ma mɔ joona kɛ o de bɛ na ni ko caman ye parce que o b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ adamaden na bɛɛ aw jɔlen don bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ bila i nugu la mais n'a mɔna a mɔ tuma na kɛ a ka di bɛɛ ma nin ne ta ne ta ka bɔ a la an bɛna asa terimuso de fara ɲɔgɔn kan an bɛ da kan bɛ dumuni b'a sɔrɔ nakun de n'olu ma sɔrɔ a ye denmisɛnnin mɔgɔ tan ɲini hali n'an bɛ dɔɔnin d'olu ma olu k'a ta aw ka tugu olu kɔ k'a sigi sigi bɛɛ ka du bɛɛ ka dumuni kɛ k'i fa a tile kelen dumuni kɛ ka fa kɛ baraji min b'a la n'i b'a dama dɔn kɛ i t'i ba la ne ka dumuni tɔ tasa kɔnɔ mɔgɔw tilenna kɔ la u tɛ fa u tɛ dumuni wɛrɛ sɔrɔ i bɛ bɔ kɔɲɔ la tuma k'i bɛ taa dumuni k'i ka fara dumuni bɛ dɛsɛ kɔɲɔ don mɛ jama man'a fɔ ko heri o y'a sɔrɔ dumuni tɔ bɛ tila ka bɔ ka kɛ kɔɲɔtigi yɛrɛ t'a dɔn a bɛ na dumuni kɛ cogocogo

A b'a kɛ taa mɛn ayiwa a bɛ ko mankan filɛ nin aw tɛ taa mɛri la a ye taa mɛri la n'aw nana aw bɛ ne sɔrɔ ayiwa basi tɛ k'an bɛ o la ɔ k'an bɛ o la da

N ka bitigi b'an ka dugu la o fana tɛ tɛmɛ dugu la o tɛ dugulaka ka dɔgɔn dɛ n ka bitigi bɛ yɔrɔ ɲɛ ma an bɛ kuma ta kɔrɔ an bɛ segin an kɔ n ta banna pewu tarikala n ta banna nka n ye min fɔ o don dɛ o tɛ wuli ni min filila ka n dalaminɛ n y'a bila yɔrɔ kɔrɔ min n b'a ta ye a tɛ ta san la fɔlɔ o tun ne dunya dɔn n bɛ segin cogo kɔrɔ la i bɛ segin cogo kɔrɔ la ta foyi tɛ ala cɛ nka n' i y'a faamu y'a faamuya i ka dan ne ka tigɛ na a diyara n ye n bɛ segin cogo e don a diyara n ye Ɛɛ malobali nin ne e dɔnya ne y'a fɔ n ka ko man gɛlɛn ko n'i ye yɛlɛma ne ɲɛ n olu yɛrɛ de ye yɛlɛma n kun tɛ tan suntannen o kun tɛ min dɔn o bɛ bɔ min kala tun bɛ sabanan sɔrɔ ala ka n'o kɛ ka ɲi tan kɛlɛ banna a kɛlɛ banna a bɛ dan ma ayiwa sara kuma mɛn kuma mɛn sisan an ye wuli an ka jansan den fɛ tɛnɛ i ye kuma mɛn denmisɛnninya la tɛnɛ kuma foyi tɛ ne da k'o fɔ bi bi kɔni ne bɛna mun kɛ sisan sisan sisan o ye ka saga don furu la ye ka saga don furu la ee tɛnɛ ka saga don furu la ka gulokibakala i yɛrɛ ye ne wa a tɛnɛ nin diyara ne ye dɛ o ɲana ni mankan in sera ka ban don o don mankan a ma ne bɛn nin ye pewu a bɛ fisaya dɛ. Ɛ Dirisa. Naamu n tɛnɛ. E kumana saga nin san o. Ɔn! Ka n'a faga so kɔnɔ a man fisa e k'a don i furu la yen saga bɛ kun i furu kɔnɔ. Ee ayiwa tɛnɛ. An! A tɛ don ni furu la. A bɛ don jumɛn na? A bɛ dibi de. Ɔ aa a fɔ n k'i m'a kɛ ni dibi ye. Unhun! Aa Dirisa o ka ɲi. n b'a kɛ dibi ye on hane mm, n'o tɛ mm, a mm. nɔnɛ ye furu la o tɛ kɛ ko ɲuman ye ala ka n'i fama ma han amina ya rabbi amin bi nin ɲɛna dɛ a ti bani kana kabi ye nali daminɛ a i ka bi i ka zena nali a diyara n yɛrɛ ye nimisa a wari ti nimisa ma ne minɛ dɛ denmisɛnninya t'a la dɛ foyi tɛ bɛn bɔ mhm. i fana filɛ mɔgɔ tɛ kɛ dɔnkiliden ye abada n'i ma tɔɔrɔ i mansaw de ninnu n ko fɛn o fɛ a kun ye i k'i sen o sen na i ba filɛ a tiɲɛna sisan ni ɲɛna y'o fɔ sara yɛrɛ ɲɛna ko sara ne fini ne cogo ma ne tɛ tun tɛ tan fɔlɔ sara ni ye kun ye muso sabali ne ɲinanw fɛ hali n'an ka kɔɲɔmuso kun kun bɛ da o b'a fɔ k' ta sɔrɔ ni muso sara weele ka kana kun ne y'o fɔ ɲɛna ko sara mun y'e yɛlɛma yɛrɛ y'o fɔ ye ko jɔn ala ka nin ɲa ko sinamuso ko in ma fɛ ko nka k'a y'a bila mɛn n'o diyara ayiwa ta n'a y'a bila ne yɛrɛ ta bila a banna bɛɛ ko ko y'o ta bila y'a bila yan n'i ko bɛn ne ko bɛn an y'a bila yan pewu an ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ an y'a mɛn mhm. an y'embrassement kɛ k'embrassement kɛ o ye jumɛn ye tɛ ne ni kɛlɛ banna an bɛ ɲɔgɔn embrasser de k'a kɛ tan

Tɔn tɛ wa an tɛ wa dunya n'an yɛrɛ ka bin la san e yɛrɛ k'i da ko ne yɛrɛ min ye sɔnka ye an tɛ k'a ɲaka ma ma wa o tuma a ye tɛmɛ ka taa te sigi an ka baro duman kɛ foyi tɛ bɛn bɔ ltanani nin banni diya kojugu ne yɛrɛ ye ne yɛrɛ wari tɛ ne kun nka komi mɔgɔninfin fana ka kɛ ɲya ma i jigikolon man ɲi waa fila ni kelen ne kun ee n fana n'o d'i ma ne ma i y'o don fɛn o fɛn min ka di i yɛrɛ ye i n'a mɛn ka dɔ fara dugawu kan ka ɲi o waa fila di ne ma o fana diyara ne Disa tɛnɛn n'a y'an disa i ba ye waa fila jan ne fana bɛ waa fila nin d'e ma e fana k'o fara i ka saga sɔngɔ kan mɔgɔ fana nisɔndiya kojugu ko kan kan tɛ ayi ne yɛrɛ nin y'a nin ma ha o to i bolo ayi o kuma san fɛn tigɛ ne na kɛ ayi ne yɛrɛ tun bɛ wari d'i ma o ayi o nin minɛ o to i bolo sa a ye nin minɛ ayiwa n' ko ne de yan ne tɛ to bɔ n tɛ na bɔ n tɛ foyi in la yan jɔn ko ala fo ta k'an bolo lajɛlen ni dumuni kalama tɛ minɛ n'i ko tɛ tun t'i bolo ka ayi an ka y'a minɛ mhm. an ka nisɔndiya foyi tɛ nisɔndiya bɔ ne namu ne tun ye fini dɔ yɛrɛ san kura de don kalali min ye n b'o don i la an tɛna invité kɛ n'o ye ɔ ka kɛ ni saga mhm. fagara n b'a fɛ o ka kɛ an b'o dɔn yarɔ ni ka an nisɔndiya n'o ye an b'an pari arajo t'anw fɛ yen a ka arajo labɔ ne tulo famana aw ka baroni lamɛn arajo bɛ yen bumɛli bɛ so kɔnɔ a labɔ ka na an ka baroni lamɛn sisan Solomani jɔnwa ni diyara yɛrɛ ye karisa e dunya a ye dunya diyara ye ni balimaya h i ni balimaya ni ɲ parce que ne tun ka ko tiɲɛ don an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ne tun ka ko tiɲɛ kɔmi u fila sisan wulila ka taa solomani e fana bɛ muso mara ɲa min ma muso tɛ mara ɲa ma muso de ye nɛgɛnni fɛn solomani ni ninnu ma ɲɛ suma i hakili la k'an minnu fana ye balimamuso ye k'an bɛ ɲɛ suma cɛla sigiyɔrɔ wa an tɛ ɲɛ suma solomani mɔgɔ kana mɔgɔ tɔɔrɔ k'a dama tɛmɛ ka tila ko olu kɔfɛ bɛ ayi wa tɛ mɔgɔ ka kuma komi yɛrɛ tɛ sisan ne ma f yɛrɛ ɲɛna fana bɛ ka min fi n faamuya n'i y'a mɛn ko i balimamuso bɛ lafiya cɛla sigiyɔrɔ la i fana ye walidenw lafiya ni e ye ninnu lafiya ka fiɲɛbɔda d'u ma wa n'an yɛrɛ bɛ fiɲɛbɔda sɔrɔ k'i balimakɛ fana bɛ lafiya musola sigiyɔrɔ la o ka sɔrɔ fana ye lafiya cɛla sigiyɔrɔ la O fana ye tiɲɛ wala dɔn i fana k'a dɔn k'a fɔ cɛ fana ka kan ka nɛgɛn de muso bɛ nɛgɛn cogo min cɛ fana bɛ an fila bɛɛ ka kan ka ɲɔgɔn nɛgɛn wala nka ni denw sɔrɔla furu bɛ kɛ deli ni hinɛ nɛgɛ de tiɲɛ an fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn solomani n bɛna min f'i ye n'a fɔra ko furu a kɔrɔ ye muɲu ni sabali wala ani kotoɲɔgɔntala wala est-ce que ninnu muɲu ka sabali ne kɔrɔ wa muso k'i ka mun kɔni fana tɛ ne nakɔ fɔlɔ ye fana kɔni mɔ kala ma ma deli ka se nin kuma ɲɔgɔn kunna solomani tɛnɛmusow yɛrɛ tun bɛ siran ɲɛ ko nɛnini ko ko ko kama o y'a sɔrɔ y'u fana ɲɔgɔn kan nka ka kɛ ko tuma bɛ mɔgɔw fana nɔfɛ a laban min da kɔnɔ kuma kɛ tiɲɛ o ma o ma ni mɔgɔ bɛ siran ɲɛ dɔrɔn i b'a to siran minɛn kɔnɔ an ja kana jɔn ye furu fana bɛ t ne a ka di an ka ɲɔgɔn faamuya balimaya la balimaya e tɛna tigɛ ne la a banna i tɛ kuma kan tugun an i t'a mɛn ko solomani y'a kɛ tan solomani y'a bɔ tan banna a diyara n ye wala i fana bɛ dan ne bɛ tigɛ e dunya n yɛrɛ fana bɛ na kɛnɛ ma o kana fɔ k'an b'o kan ko n kɔrɔ fɔ